Is tá muid beo is cosúil, Dia dhaoibh, seo Brian ag leanacht ar aghaidh lenár mbuntreoir nó ár n-intreoir nó cibé ainm atá againn ar Sigmund Freud! Agus inniu tá muid ag breathnú ar an sícé. Dar le Sigmund Freud, tá trí chuid sa sícé. In 1923 d'fhorbair sé struchtúrtha den aigne a thug le fios go raibh. trí nithe sa sícé, an id, an ego agus an superego, agus mar a chuir Freud air, ba é seo an fearas síceach. Ní ceantrachaí fisiciúla iad seo san inchinn.

samhlaíocha nó hipitéiseacha de fheidhmithe tábhachtacha meabhracha. Ghlac Freud leis gur fheidhmigh an id Ar leibhéal neamh-chomhfhiosach, de réir phrionsabal an tsásaimh, sé sin sásamh a thagann as intinn bhunúsach, tá dhá instinn, bitheolaíocha nó bunchúiseanna san id ar thug Freud Eros agus Thanatos orthu. Instinn. bheatha nó instinn mhaireachtála, b'fhéidir, is ea Eros. Tugann sé cabhair don daonnaí maireachtáil. Díríonn sé gníomhaíochtaí a chothaíonn an bheatha, mar análú, ithe agus collaíocht. Agus gineann na hinstinní maireachtála seo fuinneamh a dtugann Freud libido air. Neamhionann agus eros, ní hionann agus eros, eh, Breathnaítear ar Thanatos, Instinn an Bháis, mar foireann nó grúpa fórsaí scriosta atá ann i ngach daonnaí. Nuair a dhírítear an fuinneamh seo amach i dtreo dhaoine eile, cuirtear in iúl é mar throdacht agus foréigean. Mar sin féin, creideann Freud go bhfuil Eros níos láidre ná Thanatos, agus cuireann sin ar chumas dhaoine maireachtáil. in áit féindíothú. Tá an id mar a deirim go hiomlán neamh-chomhfhiosach. Forbraíonn an ego as an id

Neamhionann agus an id, leanann an ego prionsabal na réaltachta. Anois, séard is prionsabal na réaltachta ann, ná prionsabal a mheabhraíonn dúinn nach féidir linn ár rogha rud a dhéanamh mar caithfimid maireachtáil sa tsochaí. Mar sin, tá Bhuel, dar le Freud, is cosúil, tá trí chuid san ego. Tá an chuid chomhfhiosach, tá an chuid réamh-chomhfhiosach agus tá an chuid neamh-chomhfhiosach ann. agus coinníonn an ego an id faoi shrian. Forbraíonn an superego le linn Mo leithscéal, tá muid ag dul ar aghaidh go dtí an Super-Ego anois. Tá an Super-Ego níos forleithne ná an Ego ná an id. Fiú má tá trí chuid ag an Ego, ach an oiread leis an Super-Ego, téann an. chuid neamh-chomhfhiosach an superego i bhfad níos faide síos sa neamh-chomhfhios. Agus i bhfírinne, deir Freud go mbíonn an ego, atá thuas, an id, atá thíos go neamh-chomhfhiosach, agus an superego, atá sa dhá áit ag an am céanna, i gcónaí ag troid lena chéile. Forbraíonn an superego le linn óige, ní naíonachta anois ach óige, nuair a shamhlaíonn an páiste é féin leis an tuismitheoir den inscne féin. Agus tá an superego freagrach as moráltacht. Feidhmíonn, oibríonn an superego ar phrionsabal na móráltachta agus spreagann sé muid iompar freagrach agus inghlactha agus sóisialta choinneáil orainn. Tá aincheist agus cruachás ag gach daonnaí agus baineann sé le eiseadh, sinn a bheith ann. Éilíonn gach cuid den fearas síceach rudaí uainn atá neamhréireach leis an dá chuid eile, agus dá réir sin eascraíonn coimhlint as. Mar shampla, is féidir leis an superego mothú ciontach a thabhairt duit muna leanann tú rialachaí. Nuair a bhíonn coimhlint idir an id agus an superego, caithfidh an ego réiteoireacht a dhéanamh agus eadránú. Úsáideann an ego meicníochtaí cosanta ionas. go stopfaí a threascairt tríd an iomarca imní. Agus sin an méid don lá inniu. Cúpla focal. Má bhíonn bua caoch agat, is bua iomlán é.